chifukwa zikomo chifukwa 2020 tinkanena kuti adzichepetseni dzichepetseni dzichepetseni Eh, nde tadzichepetsa koma kudzichepetsa konso kusasanduke kufanana ndi kupusa
pa Lunzu panaphedwa anthu makashiya anatenga ndalama ndikupita kuti akalipira aphunzitsi kunabwera mbava zokuba ndi mfuti anawombera anthu ndikuwapha ndalama anatenga lero ma civil servant amayendera ku banki that is safety kunali abooka mayunitsi okanda lero a Airtel anasintha anthu akugula mayunitsi kudzera pa foni what about airtel money and mpamba nde lero mra yabweretsa system yatsopano sikusiyana ndi zimene akuchita airtel a tnm komanso aboma kudzera kupereka masalale kwa ma civil servant kwa zaka zoposa 40 amalawi takhala tikuberedwa misonkho mukapita masitolo amwenye mukagula screen ya 500000 mugule njinga ya moto ya 4 million komanso katundu wa 10 million amwenye amenewa samapereka risiti income tax imapita m'matumba mwawo mmalo moti ipite ku boma ikagule mankhwala akonzere misewu amwenye amayitenga ndikukagula magalimoto tapitani ku lilongwe mzuzu blantyre zomba mukalowe masitolo amwenye mukagule katundu ochuluka sakakupatsani lisiti akuba misonkho ya amalawi zimenezi zakhala zikuchitika kwa nthawi yaitali chifukwa sisitimu yathu yopoira now kwabwera electronic invoicing system tamvera kaye mnyamata
mmalo moti amwenye amenewa azigulitsa katundu opanda malisiti ndikumatibera misonkho mra yangokhazikitsa electronic invoicing system mwachidule eis system imeneyi sikusiyana ndi airtel money inuyo mukasunga ndalama zanu ku airtel money 100000 ndiye mukufuna kutenga there is a commission of 3000 kwacha pamene mukutenga ndalama zanu automatically airtel ikudulani ndalama yokwana 3000 kwacha same applies here pamene anthu amenewa agula katundu ochuluka katundu wa 100 million akugulitsa opanda malisiti chimachini chimenechi chiziwerengesa automatically katundu wa 100 miliyoni ife tichosapo 10 miliyoni 10 miliyoni imeneyi izichoka automatically agulise ma, ma, katundu opanda lisiti kaya agulisa ndi lisiti ndalama imene ichoka ipita kwa amalawi akagule mankhwala komanso akonzere misewu anthu amenewa akukana kuchita zimenezi chifukwa akudziwa kuti akhala akubera malawi kwa nthawi yayitali kuyambira 1964 munthu akachoka ku phalombe ndikupita ku limbe kuti akagule katundu amamugulisa opanda lisiti kumeneko ndikuba munthu akuchoka ku ntchisi kupita ku lilongwe kuti akagule katundu akumugulisa opanda lisiti amwenye amenewa amachita kulankhula kunena kuti dziko ndi wanu ndalama ndi wathu akuba misonkho ya amalawi nde lero profesa peter mutharika ndi boma la dpp akhazikisa electronic invoicing system zimenezi zikuchitika maiko ambiri ndi njira imodzi yofuna kuthana ndi mbava zimene zikuzemba kupereka misonkho nawu ndikudabwa kwambiri amalawi akuchita mademo kulandira ndalama kwa amwenye ndikumachita mademo inu amwenye amenewa akudziwa kunena kuti electronic invoicing system yagwira pakhosi kuyambira 1964 akhala akugulisa katundu opanda risiti amaba ndalama zimenezi akugulira ma v8 akugulira ma prado amalawi akuvutika mwachidule ndikuuzeni kuti amwenye ndi amene akutolera misonkho ku malawi mmalo moti misonkho azitolera a mra izithandiza dziko akutolera ndi amwenye malamulo olakwika mchitidwe wodzikonda pa utsogoleri komanso mchitidwe wopembedza atsogoleri. Boma linasiya kupereka salary pa cash chifukwa kunali mavuto. Vuto loyamba, makashiya amatchingidwa pa msewu ndi kubedwa ndalama ndi mbava za mfuti. Yachiwiri, kunali vuto la ma ghost workers. Anthu oti anamwalira kalekale, anthu ena oti kulibe amalandira salary ndikumapita mmatumba mwa anthu ochepa now anasintha ndikunena kuti ayi civil servant aliyense azikalandirira salary ku banki zinachepesa chidomeneko airtel money tnm amagulisa mayunisi okanda zinali ndi mavuto anasintha ndikunena pano anthu akugula mayunisi pa foni leronso mra yazindikira kuti amwenye amaba ndalama za amalawi amatolera misonkho mmalawi akapita kukagula katundu samampasa lisiti msonkho wa amalawi umapita m'matumba mwa amwenye ndiye lero akhazikisa electronic invoicing system automatically amwenye amenewo akakhala ndi katundu mu shop katundu uja azizitchaja mu machina amenewa afune asafune azipereka income tax mra boma akupanga zokomera amalawi amwenye akupanga zokomera okha chifukwa akudziwa kuti agwidwa pakhosi alibe kothawira akhala kubera amalawi ndalama inu simudabwa kuti mwenye angobwera 3 4 months walemera misonkho yanu amalawi mukalowa mu shopu mwa amwenye sakupereka lisiti ndipo tikulimbikitseni inu amalawi kunena kuti nthawi zina timayambisa ndifeo chifukwa simungalowe mu shopu ya mwenye ndikukagula katundu wa 8 million koma osakupasa lisiti mapeto ake msonkho umene ukanapindulira munthu wakumudzi ukupindulira mmwenye mra tikuthokozeni kwambiri pobweresa matchina amenewa zikuchepesa umbava madobadoba akulira akulira chifukwa chani bizinesi ya chinyengo yathesedwa akuluakulu history is the best teacher